Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidio Rí-Rá.
Dia daoibh, a chairde, fáilte isteach go dtí Podchraoladh na GaelGals ar Raidio Rí-Rá. Is mise Sinéad agus inniu liom tá. Alswyn.
Agus.
Aoife. Bhuel, a bhreá, conas tá sibh, conas tá ag éirí libh le linn Seachtain na Gaeilge? Bíonn an coicís seo thar a bheith gnóthach agus tá sé thar a bheith gnóthach dúinn faoi láthair. Conas tá ag éirí libh le gach rud? Go breá, yeah, thar barr ar fad. Bhí sé an-ghnóthach dúinn mar ghrúpa, um, cúpla ócáid ar siúl againn, ach tá sé an-spraíúil ag an am céanna agus is breá liom an méid ócáidí atá ar siúl. Um, bhí sé an-dúshlánach ar dhaoine i mbliana go mbeidh an tseachtain seo á reáchtáil ach yeah tá moladh ag dul chuig na eagraíochtaí agus grúpaí Gaeilge ar fad as gach rud a eagrú ar líne. Céad faoin gcéad.
Conas tá tú, Aoife? Yeah, bhí mé díreach chun a rá go bhfuil sé iontach i mbliana freisin mar tá tú in ann freastal ar ócáidí difriúla mar go bhfuil siad go léir ar líne, ní gá duit taisteal go Baile Átha Cliath nó go Corcaigh nó cibé áit ina mbeidh na hócáidí seo ar siúl so tá tú in ann freastal ar níos mó

Agus yeah, moladh mór ag dul chuig na daoine atá ag obair leo, tá siad class.
Domsa ceapaim gurb é an ócáid is fearr liom go dtí seo ná seimineár a d'fhreastail mé air le déanaí a bhí eagraithe ag Róisín Ní Chinnéide. Tá sí ag obair le Fulbright sna Stáit Aontaithe faoi láthair ach d'eagraigh sí ócáid le haghaidh Lá Idirnáisiúnta na mBan. Bhí sí ar siúl ar Lá Idirnáisiúnta na mBan agus bhí painéal ann de cheathrar ban ag caint faoina dtaithí ag obair in earnáil na Gaeilge agus bhí siad ar fad ag obair in kind of postanna éagsúla agus ag caint faoin taithí sin so bhí scríbhneoir ann, bhí láithreoir raidió ann, bhí duine ag obair leis an dlí ann so bhí sé an-spéisiúil na cineál dearcthaí éagsúla a chloisteáil ó na daoine sin. Domsa cheap mé go raibh an podchraoladh a rinne Beo ar Éigean le Róisín an-an-mhaith. Bhain mé an-taitneamh as agus bhí sé chomh greannmhar. Arís tá muid beagáinín claonta mar is GaelGal é Róisín. Is GaelGal í Róisín, gabh mo leithscéal. Is GaelGal í Róisín ach cheap mé go raibh sé sin iontach mhaith. So muna bhfuil sé sin cloiste agat go fóill, bí cinnte chun tiúnáil isteach chuig an podchraoladh sin.

Anuas ar go leor tangents deasa eile dhéarfainn. Ach ar dtús báire, is dócha gur fearr dúinn labhairt faoi aistear an tsaoil go ginearálta, céard iad na clocha míle móra, na milestones móra a bhí againn go dtí seo de réir an tsochaí agus dar linn féin. So, an bhfuil duine agaibh ag iarraidh labhairt píosa beag air sin ar dtús? Yeah, I suppose so, suas go dtí seo na clocha míle is mór a bhí againne ná an Ardteist agus ag tosnú amach san ollscoil agus ag críochnú san ollscoil, ag lorg ár céad phostanna agus b'fhéidir gach post eile a bhí againn amach as sin ach is cuí liom anois nach bhfuil ár ár aistear chomh líneáilte amach is a bhí sé nuair a bhí muid níos óige agus tá sé kind of deacair anois kind of fáil amach cé muidne mar dhaoine agus cad a bhfuil muid ag iarraidh bogadh ar aghaidh go dtí. Yeah, aontaím leat Aoife, tá cineál plean déanta dúinn nuair atá muid ar scoil agus fós sa chóras oideachais, so like má dhéanann tú an Ardteist agus ansin má má théann tú ar aghaidh go dtí um an ollscoil agus ní dhéanann gach duine é sin agus sin teo ach

déanann tú, fágann tú an scoil, téann tú go dtí an ollscoil nó ar le cúrsa éigin a dhéanamh. Agus oireann sé do dhaoine áirithe, like, d'oir sé dom féin, bhí, you know, bhain mé an-sult as m'am san ollscoil um agus sa mheánscoil really um ach ansin tagann cineál an brú nuair atá tú críochnaithe leis an gcóras oideachais agus faigheann tú do chéad phost agus ansin tá an saol mór amach romhat agus caithfidh tú do chinntí féin a dhéanamh ansin agus tá sin an-deacair ar fad agus ní chabhraíonn sé go bhfuil muid i lár paindéime agus tá sé mm. ag goid ár gcuid ama uainn mar dhaoine i lár na bhfichidí so níl sé sin spraíúil.

níl an cumas sin againn na cinntí sin a dhéanamh dúinn féin. Mothaím freisin nuair atáimid sa meánscoil, deirtear dúinn chun na hábhair is fearr leat a roghnú chun iad a staidéar san ollscoil muna bhfuil tú like cinnte go bhfuil tú ag iarraidh gnó nó múinteoireacht nó rud eicínt like sórt difriúil a dhéanamh. Ach ansin nuair atá do chéim agat sna hábhair seo bíonn sé deacair freisin post a fháil le do chéim a bhfuil tú tar éis a fháil agus uaireanta freisin like bhí an t-ádh orm mar fuair mé mo phost díreach tar éis an céim a bhaint amach ach ní bíonn gach duine mar sin agus tá sé deacair ansin freisin nuair atá céim agat agus tá tú cláraithe ach níl tú in ann post a fháil san earnáil sin. agus ceapaim go cuireann sé sin isteach le daoine freisin. Mothaím go bhfuil an-chuid brú i gceist sin freisin, caithfidh mé a rá, mar is cuimhin liom nuair a bhí mé sa mheánscoil, bhí mé idir dhá mhian dul i dtreo na múinteoireachta nó dul i dtreo na healaíne agus bhí meas agam ar na daoine a roghnaigh na healaíne mar go háirithe toisc nach raibh post is dócha deimhnithe ina dhiaidh sin, bhí níos mó cineál risk i gceist leis an gcinneadh sin agus bhí an-mheas agam air sin, you know, dul i dtreo an chruthaíochta. Al, rinne tú céim sa Ghaeilge agus sna meáin, cad a cheapann tú faoin méid atá, a bhí ráite ag Aoife ansin?
Yeah,

bóthar éigin ann duit ach yeah domsa rinne mé Gaeilge agus na Meáin Chumarsáide so níl aon post faoi leith ann duit nuair a chríochnaíonn tú an céim sin. Ach bhí an t-ádh ormsa mar nuair a chríochnaigh mé um, mo chéim chuaigh mé ar J1 don samhradh agus nuair a bhí mé i Meiriceá rinne mé agallamh i gcomhair post le Conradh na Gaeilge agus fuair mé é so nuair a tháinig mé ar ais abhaile bhí post agam ag fanacht dom. um, so bhí an like, an méid sin ádh ormsa go bhfuair mé an post sin. Um, agus bhí an post sin foirfe do chéimí freisin mar eh, cuireadh an-chuid deiseanna ar fáil dom le scileanna nua a fhoghlaim agus le bheith i gceannas ar rudaí éagsúla. Um,

tá an méid sin deiseanna ann duit, d'fhéadfá dul aon áit leis. So is maith liom é sin ach ar an láimh eile bíonn sé beagáinín níos deacaire oibriú amach céard atá tú ag iarraidh a dhéanamh. Tá sé chomh spéisiúil bheith ag éisteacht leat ag labhairt faoi sin mar ó mo thaobhsa agus ó mo dhearcadh, uaireanta bím ag féachaint ortsa agus abair ar Róisín agus ar Chlíona, rinne céim cosúil leatsa, bhuel rinne Róisín céim sna, san eolaíocht ach.

So, ach tá muid fós óg agus you know, tiocfaidh muid chuige seo, an cineál, an pointe den ábhar ach tá an méid sin roghanna le déanamh againn fós, tá an-chuid am againn.
Agus mar gheall ar an seanfhocal, tá fiche bliain againn chun bláth, you know, so ní gá dúinn, cé go bhfuil post againn anois, like, ní gá dúinn fanacht sna postanna sin má tá deiseanna eile romhainn, you know, is féidir linn athrú ár gcuid post agus athrú arís is arís is arís má tá fiche bliain againn, beidh muid togha! Is spring chickens muid, a chailíní. Go breá. Ach, yeah, aontaím libh. Bhí mé chun ceist a chur oraibh ansin. Meas sibh cad é an cineál foinse brú is mó atá oraibh faoi láthair agus sibh sna fichidí, so Al, bhí tusa ag caint faoi bheith idir dhá mheon, dul i dtreo múinteoireacht nó bheith ag obair. Eh, ceapaim go mbíonn brú ar dhaoine óga dul ag taisteal freisin. D'fhéadfaimis dul i dtreo an taistil, dul i dtreo an oideachais, dul i dtreo post eile, earnáil eile, tá an méid sin

Tá níos mó ama againn bheith ag déanamh machnamh ar ár saol agus na cinntí atá idir lámha againn agus ansin tosaíonn tú ag smaoineamh, 'Ó, b'fhéidir nár cheart dom dul ag taisteal. B'fhéidir gur cheart dom an airgead sin a shábháil agus a chur i dtreo rud éicint eile ar nós teach a cheannach mar tá daoine ag ceannach tithe anois apparently agus muid sna fichidí níor thuig mé sin agus nuair go bhfuil sé sin ag tarlú, ó, ag bheith ag scrolláil trí na meáin shóisialta ach

é a chur sa bhanc agus airgead a shábháil le cur i dtreo árasán nó cur i dtreo teach. Ach táim cineál ag crosbhóthar anois agus nílim cinnte cén treo gur ceart dom dul mar chuireann sé an dán sin is dóigh, The Road Not Taken le Robert Frost. It's like má roghnaíonn tú mothaíonn sé uaireanta má roghnaíonn tú cosán amháin nach bhfuil deis agat teacht siar agus dul i dtreo eile ach níl sé sin mar atá sé mar tá tú in ann agus tá saol mór fada amach romhat, ní hé go bhfuil muid chun bás a fháil agus muid ag tríocha you know like so caithfidh mé an meon sin a athrú tá sé an-deacair so sin an áit ina bhfuil mé faoi láthair. Tá, tá mé san áit céanna leatsa. Is, you know, is, like, mothaím go bhfuil mé ag crosbhóthar, atá orm cinneadh a dhéanamh agus tá sé deacair cinneadh mar sin a dhéanamh i lár paindéime. Ach, mm. Aoife, like, an bhfuil pleananna agat i gcóir, like, taistil nó bogadh? Táim féin fós i mo chónaí i Má Nuad agus is aoibhinn liom an teach ach Uaireanta bím like oh bhuel ba chóir dom a bheith i mo chónaí i Blá Cliath anois mar táim críochnaithe leis an ollscoil ach níl an rud sin fíor mar tá teaghlaigh timpeall orm so ní gá dom bogadh isteach, ar, bogadh amach gabh mo leithscéal toisc go bhfuil mé críochnaithe leis an ollscoile ach um, yeah, ceapaim just go caithfidh tú smaoineamh ort féin nó machnamh a dhéanamh ar na smaointí sin agus a rá like bhuel cé as nó cá háit a bhfuil an brú seo ag teacht mar má tá tú sásta san áit sin atá tú, like, cén fáth go bhfuil tú ag cur an bhrú seo ort chun bogadh ar aghaidh nó rud éicint difriúil a dhéanamh? Yeah, like, ar an bpointe sin, an an brú sin, agus tá sé seo ag teacht ar ais go dtí, like, an chéad rud a bhí muid ag labhairt faoi, like, céard é an foinse brú, ach mothaím fhéin an brú sin, you know, tá cónaí ormsa sa bhaile faoi láthair, ach

Agus an tsochaí go ginearálta, like, tá faitíos an domhain orm roimh an am go mbeidh mo chairde ar fad pósta nó i gcaidreamh dáiríre agus le páistí, nó i, like, post, áit amháin agus tá siad ag fanacht ann. Agus muna bhfuil mise cineál ar an mbóthar céanna leo, beidh panic orm, like tá fhios agam go mbeidh, tá mé buartha cheana féin faoi sin. Má tá sibhse ar fad like, you know, post buan agus tá tú ag iarraidh bheith le páirtnéir éigin, ní bhíonn am agat le caitheamh like, just le do chairde le bualadh suas. Tá faitíos orm roimh an am sin i mo shaol muna bhfuil mise ag an staid sin i mo shaol freisin. Ach é sin ráite, níl muid in ann aon rud a dhéanamh faoin bhrú sin mar go bhfuil muid i Global Panorama. Ceapaim féin gur sórt brú sean-aimsire é sin mar dom féin ar aon nós, like, bhí mo tuistí beagán ar an bhealach, ar an bóthar chun a bheith pósta agus iad ag mo chomhaois-se. ach níl mé réidh dó sin, níl buachaillchara agam so tá cúpla céim eile ag teastáil uaim. Aois ár tuistí agus ár seantuistí, bheadh an-bhrú ar dhaoine chun a bheith pósta. Ceapaim go bhfuil rudaí beagán níos difriúla dúinn anois mar go bhfuil muid ag dul chuig an ollscoil agus go bhfuil deiseanna taistil agus. Yeah, like tá an ceart agat, bíonn cineál an dá guth i m'intinn an t-am ar fad, ceann amháin ag rá tá tú taobh thiar, like, caithfidh tú seo seo seo a bhaint amach roimh roimh 30 agus ar an lámh eile tá an guth eile ag rá tóg d'am, tá tú chomh óg sin, tá tú ag iarraidh an méid sin stuif a bhaint amach agus beidh gach rud ceart go leor. Like, sa deireadh beidh gach rud go breá, so ná bí buartha faoi. Ach, yeah, is argóint agus troid atá ann idir an dá ghuth sin, like, an t-am ar fad. But cuireadh an, an siar is aniar sin tuirse ort. Tuirse an domhain ort, just Yeah.
i do shuí ansin ag smaoineamh. Mar táim literally ag an bpointe seo anois go mbím, uh, go mbíonn an comhrá sin liom féin gach uile lá. Níl mé ag magadh libh. Literally gach uile lá bíonn existential crisis agam faoi faoi cad atá ar siúil agam, cad atá ar bun agam, an bhfuil mé ag déanamh na cinntí maithe, an bhfuil mé ag déanamh an bhfuil fhios agat an frása sin déan cinnte go ndéanann tú rud éigin inniu a chuirfeadh áthas ar future you sa todhchaí. Bím ag rá liom féin an bhfuil mé ag déanamh sin nó an bhfuil mé just ag leanúint ar aghaidh ag leanúint ar aghaidh agus ag maireachtáil ó lá go lá.
yeah okay it's bralam on yeah it's just Tommy last like I'm tired ach tá tá frása agus sinnéid agus is brala mé um I'm a human being not a human doing oh lads Jason so, like, seo

Tá i bhfad níos mó i gceist le duine ná post amháin.
Bhí mé ag léamh alt a scríobh Siún le déanaí ó Beo ar Éigean, eh, an podchraoladh is fearr linn, agus scríobh sí alt an-spéisiúil faoi na postanna ar fad a bhí aici go dtí seo agus go mbíonn sé deacair uirthi cur síos snasta agus snappy amháin a chur ar an obair a dhéanann sí mar toisc go bhfuil sí ag déanamh obair cineál cruthaíoch.

margaíocht digiteach, na meáin shóisialta, ag cruthú ábhar ar líne. Like is cineál, you know daoine atá cineál sna meáin agus nuair a cuirtear ceist orthu, you're like, oh what do you do? And they're like, oh I'm a podcaster. Yeah. like, an féidir linne a rá, we're like, we're

you know, bíonn tú nuair atá tú ar an mbóthar amháin, bíonn tú i gcónaí buartha ar céard atá ar an mbóthar eile. Ach ba chóir duit a bheith ag díriú ar an ceann go roghnaigh tú agus más más ar go bhfuil tú ar an mbóthar sin, ní raibh an bóthar eile ceart duit ar aon nós. You know, Tá tú ag an pointe sin sa saol ar chúis éigin agus caithfidh tú is dóigh go bhfuil tú féin a bheacáil agus muinín a bheith agat ionat féin agus na cinntí a dhéanann tú.
Ceapaim go bhfuil na blianta seo againn chun na botúin sin a dhéanamh agus chun fáil amach cad atá romhainn inár shaol agus cén bóthar a roghnaigh. Like ní gá dúinn é a roghnú like díreach anois like is féidir linn rud eicínt eile a thriáil. Yeah, no tá an ceart agat go háirithe nuair atá tú i do fichidí seo an t-am le botún a dhéanamh agus ok níor oibrigh sé sin rachaidh mé ar aghaidh chuig an chéad rud eile. Mar tá sé tá sé ta botún a dhéanamh agus muna oibríonn rud amach. Frása eile go a thaitníonn go mór liom agus mo leithscéal don méid Béarla atá á rá agam ach um, deireann daoine it's not rejection, it's redirection.

Caithfidh mé a admháil freisin gur pointe tábhachtach é sin mar bhí sprioc againn inár theach anseo an tseachtain seo caite chun liosta Thirty Before Thirty liostaí a chur le chéile agus bíonn mise like chomh dian orm féin an t-am ar fad mar má chuirim rudaí thíos ar liosta mar sin like is checkliosta é so caithfidh mé an a tic a chur leis. So rinne mé googleáil faoi cúpla smaointe agus cúpla rudaí a bhí á rá acu ná like, you know, níos mó taistil a dhéanamh, um, you know, téigh um, backpacking, eh, déan seo, déan sin agus bhí na rudaí sin déanta agam cheana féin agus níor cheap mé riamh go mbeadh siad sin ar mo liosta nó níor cheap mé nuair a raibh mé níos óige go mbeadh mé in ann iad sin a dhéanamh ach, um, bhí cúpla rudaí you know, a bhí ar gach liosta déanta agam cheana féin agus like, oh, féach orm like, ah. thosaigh mé an liosta seo agus ní raibh a fhios agam go raibh sé tosaithe agam. So céard a bhí scríofa ar do liosta féin mar sin ar scríobh tú ceann duit féin? Uh, yeah, so scríobh mé níl sé críochnaithe agam agus níl mé chun le like, na tríocha rudaí a léamh amach ach bhí cúpla rud beag ar an liosta freisin so um, Deonaim fuil go minic agus tá ocht bpionta deonta agam go dtí seo ach tá sé deacair é a thabhairt mar caithfidh tú a bheith like ar barr na sláinte so tá mé ag iarraidh ar a laghad deich bpionta a dheonadh. Tá mé ag iarraidh taisteal go breis is deich tíre. Níl siad luaite agam ach táim ag Like really really ag tnúth chun na Northern Lights a fheiceáil agus Gaelgirls trip chuig an Ghréig a dhéanamh. Bhí sé sin mar phointí difriúla freisin ach bhí rudaí mar sin ar mo liosta ach an ndearna sibhse liosta? No, níor scríobh mé liosta mar sin.

Smaoineoidh mé ar gach rud. Is dócha nach bhfuil mé ag iarraidh liosta de 30 rudaí a bhfuil mé ag iarraidh baint amach sula bhfuil mé 30 mar here, cá bhfios dúinn an bhfuil muid ar an taobh eile den phaindéim sula bhfuil muid 30? Tá sé deacair freisin mar creideann tú liosta or má chuireann tú rud éicint ar páipéar like níl tú ag iarraidh like jinx a chur ar an rud mar mar shampla mar a dúirt mé like chonaic mé go raibh cúpla de mo chairde ag ceannach cáracha nua agus fuair mé carr ó mo thuistí um dhá bhliain ó shin ach bhí mé ag féachaint ar na cáracha seo agus tá siad like new agus tá siad geal agus gach rud mar sin agus bhí mé like ah ba mhaith liomsa carr mar sin ach má chuirim é sin thíos ar an liosta like Tá sé sin sórt ag rá go like tarlóidh rud eicínt do mo charr agus caithfidh mé ceann nua a fháil agus like níl an airgead sin agam like níl sé sábháilte agam go fóill so like caithfidh tú a bheith cúramach le na liostaithe seo freisin. Yeah. I think b'fhéidir más rud é go raibh mé chun rud amháin a scríobh síos a bhfuil mé ag iarraidh baint amach nó a dhéanamh sula bhfuil mé 30 um táim 100% ag iarraidh bogadh amach sula bhfuil mé 30. B'fhéidir go bhfuil sibh ag rá libh féin the bar is on the floor. Yes, ach tá tá an locht ar rialtas na hÉireann mar gheall air sin ní ormsa. Sin as m'ucht féin agus níl mé ag cur an iomarca brú orm faoi láthair ach bím ar daft.ie go minic caithfidh mé a rá ag féachaint ar ar praghsanna na hárasán agus gach rud agus eh, chuirfeadh sé lagmhisneach ort.

you know, na milestones móra seo a bhfuil muid in ainm is a bheith a bhaint amach sula bhfuil muid 30 agus nach raibh bainte amach aici agus ise 30 agus you know, chuir sé sin mé ag rá liom féin, ó, oh, like, muna bhfuil sé sin déanta ag Roz freaking Purcell, you know, Tá sé ceart go leor nach bhfuil sé déanta agam go fóill. Bhí sé deas duine mar sin duine mór mar sin ag teacht amach agus ag rá ná cuir brú ort féin. Níl na rudaí seo

bainte amach agam go fóill agus seans go mbeidh mé ráitear sin amach um, ach you know, níor chóir gur mbeadh an brú sin ann. agus bhí mé ag smaoineamh faoi like, faoin lista a bhí tú ag labhairt faoi Aoife ceapaim gur nuair a bhí mé níos óga gur scríobh mé bucket list yeah. so bhí rudaí go raibh mé ag iarraidh a dhéanamh ach níor chur mé aois leis agus déarfainn go mbeinn

bóthar traidisiúnta nó an bóthar bhfuil tú air faoi láthair agus tá sé sin deacair déileáil le nuair atá tú ag suí ansin ag rá cad atá mé ag iarraidh a bhaint amach. Ceapaim go bhfuil mé ag iarraidh seo a bhaint amach ó God an bhfuil mé ag iarraidh sin a chur ar pháipéar agus a admháil dom féin go bhfuil mé ag iarraidh sin a bhaint amach.

Ní déarfaidh mé faic, ní scríobhfaidh mé síos ar pháipéar é, just leanfaidh mé ar aghaidh ar an treo ina bhfuil mé agus coinneoidh mé ciúin, ní dhéarfaidh mé faic agus leanfaidh mé ar aghaidh, 's like gach rud te agus like saol breá traidisiúnta agam. Tá na comhráite sin an-spéisiúil a bheith agat leat féin agus like i do chroí. Caithfidh tú just a bheith ag éisteacht le do chroí. But sin rud eile maidir leis an liosta sin, like uaireanta bíonn sé scanrúil rudaí a admháil leat féin agus é a bhreacadh síos i- ar phíosa páipéir nó ar

Agus tú ar ag rá, you know, an fiche bliain ag fás, fiche bliain faoi bhláth, seo an am sna fichidí le rá leat fhéin, tá mé chun triail a bhaint as an bóthar sin a chuireann eagla orm. Mm, yeah. Aontaím leat, bhí mé ag éisteacht le seimineár agus scríbhneoir slash file ag caint ar an seimineár agus bhí sí ag rá beidh riosc i gceist i gcónaí le rud éigin atá fiúntach. Mm. Bíodh sé sin i gcónaí ar chúl d'intinn agat agus tú ag déanamh cinneadh mór sa saol, OK, tá sé scanrúil, OK, tá mé ag snámh in aghaidh an easa anseo, OK, níl sé seo an saol traidisiúnta, OK, níl sé seo an bóthar a bhí leagtha amach dom ach is fiú é. agus caithfidh tú é sin a chreidiúint. So, díreach sula gcuireann muid críoch leis an eagrán, ba mhaith liom existential crisis a chur oraibh anois, a chailíní. Cloiseann muid go minic faoi cad é an comhairle a thabharfá duit féin agus tú i do dhéagóir agus a leithéid, ach cad é an comhairle a thabharfá duit féin agus tú ag tús do fichidí? An bhfuil aon rud faoi leith ann? go raibh tú ag iarraidh cloisteáil, nár chuala tú.
Ceapaim go chuir mé an méid sin brú orm fhéin gan cúis. Like, bhí mé chomh dian orm fhéin, chuir mé an méid sin brú orm fhéin agus d'oibrigh gach rud amach you know agus d'oibreodh gach rud amach gan an brú sin so b'fhéidir chun a bheith níos deise dom fhéin. Nuair a deireann tú brú ar chuir tú brú ort féin i gné amháin den saol, abair like san ollscoil nó i do shaol pearsanta nó le cén gné a raibh tú ag cur brú ort féin?
Well i ndáiríre i ngach áit ach go mór mór i saol na hollscoile mar cheap mé go raibh an cúrsa an-deacair agus bhí mé ag iarraidh grád maith. Chuir mé méid sin brú orm chun gach aiste a dhéanamh i gceart chun fillteán socrúchán scoile a dhéanamh ar leibhéal dochreidte agus gheobhaidh tú do chéim amach agus gheobhaidh tú post gan an bhrú sin ar aon nós. So just ceapann mé dá mbeadh mé ar ais i mo fichidí like go mbeadh mé níos deise orm féin. Cad fútsa? Cad a déarfaidh tú duit féin Nach mór, yeah, nach mór an rud ceannann céanna is a dúirt tú féin. Cén fáth gur high achievers muid? Bhí mise ag cur an bhrú céanna orm ó thaobh an saol acadúla de agus. San ollscoil tá mé an-sásta

An comhairle a thabharfainn dom féin ná gan a bheith róbhuartha faoi bhuachaillí agus cúrsaí caidreamh. Bhí mé an-bhuartha nach raibh, abair, buachaill agam agus mé 20 agus nach mbeidh riamh agus stuff mar sin agus tá sé just seafóideach. So dhéarfainn liom féin gan an iomarca

Ach díreach sula bhfágann muid sibh, tá mé ag iarraidh moladh a thabhairt daoibh mar seans go bhfuil sibh ag mothú go bhfuil existential crisis ag teacht oraibh faoi láthair agus níl mé ag iarraidh sibh a fhágáil sa chaoi sin. So tá moladh ceoil agus moladh amhrán agam daoibh. Ceapaim gur cheart daoibh ar fad dul agus éisteacht le amhrán SZA darb ainm Twenty Something. Tá sé an-mhaith agus bím ag éisteacht leis go han-mhinic aon uair a mhothaím nach bhfuil mé ar an mbóthar ceart nó nuair nach bhfuil na cinntí maithe déanta agam i mo fichidí.

Follow a thabhairt do Serena ar Instagram.
So míle buíochas a chairde as a bheith ag éisteacht linn ar an eagrán seo de Podchraoladh na Gael Gals. Má tá tú ag iarraidh teagmháil a dhéanamh linn ar líne, is féidir leat teacht orainn ar gael underscore gals ar Insta agus Twitter, ag Gael Gals ar Facebook agus ag nagaelgals at gmail.com. Is breá linn aiseolas a fháil agus bheith